nke onye chiri nya zalụ na ọ bụrọ ịza oke afa bụ isi ị na-emegbu ife afa na-ekwu ụfọdụ pụta n'obodo fanata afọ okwu na ndị igbo kwenu ndị igbo kwenu anyị igbo kwezuonu anyị igbo ọma na-ege ntị ekene m unu asị m nke onye chiri nya zalụ onye a na-anụ onu ya bụ maazị otiegwu anyị nọ n'oge ndị igbo nke South Africa Internet Radio o nwere ọtụtụ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa mana na mbido ife kachasị mkpa bụ okwu anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ ife na-eme n'obodo a na n'obodo ndị ọzọkwa ndị Igbo na-agba mbọ nya bụ ife bụ anyị sị ka anyị malụ ife kpatalụ eji abụ nwoke jee na ana Igbo nụọ nwaanyị nụsịa nya bụ nwaanyị dulu gbagote n'obodo South Africa maọbụ n'obodo ndị ọzọ ndị be anyị nọ wee na-agba mbọ tupu ị malụ ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ sịkwazịa na nya bụ di ya ama nnụzi ya ma di elurokwazi ife ga-anụ ya nke ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ o soro ndị ka akụ gabazia gbarapụzia di ya maka na nya bụ ife emego n'ọtụtụ obodo anyị wee sị ka anyị malụ ka anyị tinye nya bụ okwu ọnụ n'ụbọchị taa n'oge ndị Igbo ka anyị malụ ife butelụ ya ma ọ bụ ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu asị m nke echiri nya zalụ dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ si wee dị anyị na-ekwu maka ife kpatalụ eji abụ ọtụtụ ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee dulu gbagote obodo South Africa ma ọ bụ obodo ndị ọzọ tupu ị malụ ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo soro nwoke ọzọ ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya ama nnụkwazi na di ya nwe ezurozi ife ya-anụ ya nya ka anyị na-asị ka anyị malụ gịnị na-abụ ife na-akpatagasị ụmụ ife dị etu a n'obodo South Africa ma obodo ndị ọzọ dị iche iche em onye anyị na ya nọ bụ ichie agụjiegbe nwanne anyị nwoke anyị sị ka anyị malụ ife kpatalụ ya ka a ma ife ọ ya-agwa anyị bụ ebumnobi ya maka ife na-akpata ife ndị dị etu a nya ka anyị na-asị gịnị ka ị che kpatalụ ife dị etu a ji eme n'ebe ndị be anyị nọ maazị otiegwu igbo ekene m gị Ee, igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwazi m unu sị na anyị bụ igbo anyị ga-adịkwa ndụ abịa na ya bụ ajụjụ ị jụrụ m nwa bụ Chief Abiji Egbe m lekwara anya na ya bụ ajụjụ bụ bịa nwee na mpaghara nke nghọta nke m ihe na-ebute nke nwaanyị ịgba ọsọ ma ọ bụ nsogbu dị otu a nke a ị jụrụ m na-abụkarị mgbe ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke ada-agwakebe ụmụ nwaanyị ndị anyị chọrọ ịnụ eziokwu hmm? o nwere ike ọ ma-abụ eziokwu na ụdị nke na anyị tụ asị kama o nwere ike ọ bụrụ eziokwu ụdị nke na anyị ee eh, amalọ ka anyị esi ha o nwere ike ọ bụrụ na anyị nọ na B anyị na-agwa ha na ọ na A ka anyị nọ ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị nọ na A anyị na-agwa ha na ọ na B ka anyị nọ eh? so and agwachazie ihe niile na mechazia anụ ya bụ di na nwunye ruzie ọ gbagote ya bụ obodo oyibo nke nwaanyị ọ ma-abụzi ihe ahụ a gwara ya ka ọ na-afụzi maọbụ ọ bụrụ na ọ bụrọ ka o si etu o si chee ka o si wee dị ehe, wee bụrụ gịnị na ihe aha agwara ya n'izizi abụrọ ihe ọ na o nwere ike ọ bụrụ na agwara ya na ego adọrọ mechaa fụ na ego karịzi o nwee ike agwa ya na ego dị nnukwu mechaa ọ bụrụ ọ pụtazia fụ na ego adọrọ nnukwu ka o si wee chee ọzọ dị ka ibe ya bụ na o nwere ụmụ nwaanyị ndị anya na-adị n'elu ya bụ ndị a bụ na ha pụta o nweghị ihe i mee ka i meta ha mma Hmm? and i duruzi ndị dị otu a pụta o nwere ike na-afụ gị as ọ gị bụ ọkacha ibu na mgbe ị bịa ịnụ ya mana mgbe ọ bịazi ya bụ ebe ị na-akpọ ya wee bata wee fụzi na enwekwa ndị bụ ọga ndị ọga ndị ndị na ya bụ ọga ya kpọpụtala ya nwere ọga ọ na-etiri mkpu ị ghọtago ị ma na ebe ndị onye bi jedebe ka onye si bido mhm. so onye na-akpa ego bụ ebe e, ego ọbụla nwee level ị nwere ike bụrụ odogwu na Ụmụchima mana e nwere ike ọ bụrụ na odogwu na Ụmụchima bụ onye nyere ya ego ọ na-eri bụ odogwu na Enugwu ị ghọtago ọ bụ ka ụwa si dị ebe dị iche nke otu nwere ike ya bụ nke nwaanyị anya dị n'elu bịazia bịa fụ na ọga ya nwekwazi ọga nke ọ- nke bụ ọga ndị ọgazi anya adị ya n'elu ọ gbasoro ọga ndị ọga Mhm. mana ị makwa na nwaanyị anya dị n'elu bụ nwaanyị anya dị n'elu nwaanyị anya lukwara ala mana ọ bụrụ na di ya nwerọ o soro ya nọrọ a na-ata akwụ na akị eh, na-eme ka ihe dị mma oge na-adịghị anya ihe dị njọ dịkwa mma ị ghọtago ka o si ha m n'ọnụ ya bụ ajụjụ anyị kene gị rinne ichie eh, daalụ rinne anyị ejekwuru nwanne anyị nwoke bụ oke osisi na-abụ anyị ma ife i nwere ike ikwu maka ya bụ okwu maka na ya bụ okwu na-agbagoju anyị anya ọtụtụ mgbe ya ka anyị jizi ka anyị bulu okwu a wee sobe ndị ichie anyị mara ife fa nwere ike ikwu Em, oke osisi na abụ ya bụ okwu anyị ji wee bịa bụ gịnị na-akpata eji abụ ndị be anyị jee na be anyị nụsịa nwaanyị dugote n'obodo a ma ọ n'obodo ndị ọzọ anyị nọsi agba mbọ tupu ị ma ife na-emere nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo n'ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya agha anụzikwa nya bụ di ya kedu ife na-akpata ife dị etu a ọ bụ na nwoke agwara ya eziokwu ka ọ bụ gịnị ọ na-agbagoju anyị maka na ọ na-agbawa obi ya ka anyị sị ka anyị jụọ ka anyị mara ife ị nwere ike ikwu maka ya oti egwu ndị Igbo daalụ rinne oti egwu nnukwu mmadụ anyway otu ajụjụ a si wee bịa ọ dị ọ sọrọ bịa ajụjụ a na-emeghị expect eziokwu you know mana a ga-asakwa ya maka na ada ekpuwe afọ ime aka eziokwu na aka adịghị ekpuchiri ọnwa eziokwu ajụjụ ị jụrụ m kịta um, ozoghị ezo enweghị m ike ịsịkwana mba ka hapụ ịtụnye idea maka na ajụjụ ọma ka i ji wee bịa hmm. so ihe m ga-atụnye ebe ahụ bụ that na ị nee anya ị fụ na some people at times ha na ịchọ nwaanyị ha ga-anụ e nwere ike ịfụ some guys ga-eje burulu moto mewe ihe na-ekwesịghị na ha ga-eme ha ngawa aka mewe ife dịgasị iche iche na-ekwesịrịghị ime maka ịma na ya ha bụ nwaanyị chọrọ ịnụ ịghọrọ? maka onye ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ebelivuru m na ị chọọ ịnụ nwaanyị kpee ekpere na ị chọrọ ịnụ nwaanyị i rute i wechi onwe gị ala jehova ga-egosikwa gị nke bụ nke gị maka ịnụ nwaanyị bụ nke gị ọ sọgodi gị jiri ego i jihọzi ego echi nke bụ nke gị bụkwa nke gị mana ebe a na anyị nwabụ ụmụ nwoke na-enweta problem at times bụ ebe ha nyechara aka gị mebido mistake kpọlụ onye na-ekwesịghị ịnụ gị because o nwere nwaanyị ga-ekochara aka ọ sị mba ya ga-esokwa gị o soro gị rutezie n'ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrọ ihe o mere expect ka ọ fụ kee ihe ị chọrọ ka ọ mezie ịghọtago maka na ekere na ọnụ eke o nwere ụmụ nwaanyị anya dị elu just like ụta ọkwa aka mụ agụji ebe siri ekwu na o nwere ndị anya dị n'elu karị ndị ahụ anya dị n'elu anya dị ha n'elu so nwoke ọbụla bụkwanụ nwoke chọrọ ịchọ nwaanyị ha ngesi aka na ọ na-achọ nwaanyị ị fụ na anya dịkwa nwoke ahụ n'elu so anya onye anya dị n'elu ka ọ ga-afụ ya bụ na ọ bụ onye chọ ka ọ fụ ife onye chọ ka ọ fụ ikwuchara onu ndị agbọ ịghọtago so mụnwa na-asị that na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị at least cut your suit according to your size eziokwu ị ga-afụ nke bụ nke gị ị nụ nke bụ nke gị ebelivu na ọ gbagote ebe a ọ ghala emegharị ọ ga-ama na ị bụ nwoke you understand mana ọ bụrụ gị pụọ n'ama gị mechee amasị abatazie n'ụlọ na-ajụ na ọkwa onye mere amasị a na-amabeghị ha ma then onye ahụ disappointed ọ atụwazi ọ dịka o nwere ihe ọzọ so anyị ga-ebidogodi ebe ahụ ebelivu na i si ebe a kwanyewolu onwe anyị mgbe oge ga-eru ọ bụrụ na ọ continue otu ahụ achọwakwa ụzọ ọzọ

na ife anyị bịara bụ nkụzi ka anyị tụgharịkwa uche dịka m si wee gwa unu n'oge ndị Igbo a bụ ebe anyị na-anọ atụgharị uche akpa elu akọkwa akụkọ maka ife banyere ndị Igbo ka ọ ya-esi wee dị mma ife anyị na-eme na daalụ nụ rinne ka anyị na-agakwa n'iru anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo nke South Africa dịka m si wee gwa unu na mbụ ife anyị na-achọ ka anyị mara ife kpatara ya bụ gịnị bụ na ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee dugote ya obodo South Africa maọbụ obodo ndị ọzọ ebe ndị Igbo na-agba mbọ dị iche iche tupu ị mara ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo si na ya ma-anụkwazi di ya nya ka anyị si ka anyị nụkwa n'ọnụ nwaanyị maka na nya bụ nwa bụkwa onye Igbo bụrụ onye be anyị di ya sikwa n'ana Igbo wee nụgote ya wee bịa obodo a ya mere madam anyị si ka anyị mara gịnị bụ ebumnobi gị kpatara e ji abụ a nụta ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị tupu ị mali ife na-emenụ fa agbapụ n'ilo gịnị ka i che kpatara ya
ajụjụ gị a o bukwere ibu ajụjụ ya bukwere ibu na-atọkwa m atọ o but na m ga-ekwukwe ka m si wee mata mhm. na ị mala ndị be anyị si na nwoke chọba nwaanyị ọ gwa mma ya maọbụ mpa ya maọbụ ada nne ya na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị o wee jeruo na ala maka na anyị- ha bụ ndị ụlọ n'ala ha na-afụcha ụmụ agbọghọbịa na-etofute na-afụ ka ha si akpa agwa na-afụ ka ha si eje mana oge ugbu a bụ ụmụ nwoke pụta ọ fụ onye ike ya buru ibu maọbụ yi koi koi na-akpa step ọ sị na o jekwu nwaanyị mara mma nwere eziokwu ma o wee chefuzie na ndị be anyị kwuru mee ka anyị mata na na agwa bụ mma nwaanyị na a naghị anụ nwaanyị n'otoko ogo a nakwana anụ ya na ọmaka mma a nakwana anụ ya ihe nke ọ gụla akwụkwọ ị fụ nwaanyị n'ụzọ i vu ụzọ shịala na ụgbọelu gị ruru 20 na-agba na ụgbọala gị ruru 5 Ah, ya bụ ah, ama m ka e si asị ya na ise ya bụ ise so mgbe ị fụna asa n'ụzọ gwachara ya na n'ụgbọelu gị ruru 20 ọ ruo 10 ma ụgbọala gị na ọ gị bụ Dangote so mgbe ị lụrụziri ya bata n'ụlọ ọ fụ na i nweghị ofu isi block na be gị na ihe ị na-agbakwa bụ bicycle and na ụlọ ị nọkwa bụ renting so mgbe ahụ nụ maybe nwaanyị ahụ ị- ị- ị kpọ na- mgbe- wee bata mgbe ahụ ọ lụọla ya na Dangote awịara ya na ndị nwunye mbụ plane ahụ ị na-eji eturu ya ọnụ awịara so ị kpọrọzia batazia n'ụlọ ọ fụrọzi ihe ahụ iji wee tuoru ya ọnụ so mgbe ahụzinụ mgbe Dangote ahụ fụkwara ya n'ụzọ gbaa breki maka ihe iji wee lụwa ya bụ ukwu ahụ kpapụrụ azụ ma ọ bụrọ maka ọ bụghị na nwaanyị ahụ lọvụrụ gị ma ọ bụrụ ọ laikiri gị so ọ ya bụ ihe na-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha ji agba n'ilo ha bịazie ha anọrọzi n'aka gị ahụ maka na ị kọwaghịrị ya onye ị bụ ọfụma ihe inweha ị sị ya na inwe ya so ya wee kwelu gị bikos ọ lọvụha gị ọ laikiha gị ihe ọ laikiri bụ ego ahụ ihe ọnụ ahụ niile ituru ya so mgbe ọ fụtazi n'ụnọ o wee fụzia na ihe ị sịrị i nwere inweha ya so onye ahụ gba Mercedes gbazia breki ọ makpuo ọ makpuo ọ makpuo n'iru moto ihe ị ga na-anụzi bụ na nwoke na nwaanyị agbasala ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị azụha azụ na be ha nwaanyị etochaa n'ụlọ ọ mahụ ka esi esi nri ọ mahụ ka esi esi rice ma bọrọ nke ofe nwoke lụrụ nwaanyị ka o doziere ya ụlọ na ọ bụghị ka ọ gbasara ya ụlọ ọtụtụ ụmụ nwoke achọghị iri họteelụ na-eri na na-esi n'ilo ha chọrọ na-eri n'ụlọ ha bet ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaghị ka esi esi ya anyị wee pụtazie nke a na-akpọ na ejere obodo oyibo a na-akpọ South Africa ebe a ka chọọchị na wee gbasakwuo n'ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ ndị be anyị ekele m unu
onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa bụ enyi m nwoke bụ maazị Chronicle ee odogwu asị m ka m malụ ka ife ichelụ n'uche nke gị butele ife dị etu a ji eme n'ebe ndị be anyị nọ maka na ọ na-agbawa obi gịnị ka ichelụ onye nke m imeela ndị be anyị ọ wụ na asị m kwuo m ma asị na ọ na-adị mma nwoke chọọ ịnụ nwaanyị ọ jụọ ajụjụ ọfụma marakwanụ onye ọ na-anụ ka o si akpa agwa maragasịa ihe ọ na-eme na ihe ọ dịghị emeta ọfụma ọ bụrụ na nwoke jee ịnụ nwanyị ọ mahụ agwa nwaanyị ọ na-anụ maka na ndị be anyị ndị Igbo na-atụ ilu sị na agwa bụ mma nwaanyị ya ka o ji wee dị mkpa bifo nwoke achọ ịnụ nwaanyị ọ mata agwa onye ọ na-achọ ịnụ marakwanụ ka ọ ma esikwa ihe ka ọ mara ka ọ na-agba n'iro mara ka ọ bụ onye na-erubere nne na nna ya isi maka na ọ bụrụ na nwaanyị erubeghị nne na nna ya isi ọ gaghị erubekwere di ya isi ya ka o ji wee dị mma ịma agwa nwaanyị ị chọrọ ịnụ maka o nwere ị nwere ike nụcha ya ị na-aṅụrị na ịnụtago nwaanyị ị mahụ ka nwaanyị ị nụrụ ọ bụ onye okomoko ka nke ị nwere ọ ga-ezukwara ya mana mgbe ụfọdụ a sị m kwuo m asịkwa na ọ na-esikwa ụmụ nwoke ndị be anyị n'aka maka na ị je ịnụ nwaanyị ị gwanụ onye ị chọrọ ịnụ eziokwu maka ị gwa ya eziokwu o nwere ike ya nwa agwakwa gị eziokwu unu naabọ aghọta onwe unu maka ọ na ị na-eje ịnụ nwaanyị na-ezo agwa gị na-ezo ka ị ha e kwute ị sị na ị nwere nke a ọ na ị nwere nke ọzọ emechaa n'ikpeazụ ọ bụrụ na ihe niile a ị ji mee ọnụ na ị nwere na o nweghị nke ị nwere nwaanyị batazie ọ na ị kpọgote ya obodo oyibo o nezie anya nwee ihe niile ndị a niile ị gwara ya o nwee nke ị nwere o nwee nke ọ ga-afụ ị fụ na o nwee ịhụnanya o nweburu ebe ị nọ na mbido oge unu bidoro ịhụnanya nwa ga-eji nwayọ na-agbatu ị fụzie na ihe gịnwa na-emezi ihe ndị oyibo na-akpọ situation control management ya wụ na ihe a adịrọ mma na marriage ọ na-adị mma iji eziokwu bido marriage ka ihe niile a na-eme na-aga n'anya ya n'anya ya ndị be anyị otu a ka ọ ha m n'ọnụ
dịka nwanne m nwoke si wee kwu ma ndị ọzọ kwuru okwu maka ka mụ na ya kpasara ụka anyị pụrụ n'ilo wee jụkwa ndị ọzọ dị ka anyị mara onye ọbụla wee kwuo uche ya bụ na ife m chọpụtalụ na ife m ghọtalụ na ife niile a bụ na ee ife na-eme anyị si anyị n'aka anyị bụ nwa ọkụkọ na-ebute ife eji ewuri akwa anyị ndị mmụọ sị ka a yiri ụkwụ onye asa n'ezie ya bụ ife m na-achọ ịkọwa maka ya bụ ụmụ nwoke ee a sị na a chụsịa ufu a dụọ ọkụkọ ọdụ ụmụ nwoke ị chọọ ịnụ nwaanyị ekemana aka gị n'elu ka o wee kwe gị omume maka na ọ nwere onye ọbịa karịsịrị na okike adịghị eke n'ụlọ ebe ọ bụ na onye a bụ onye ị chọrọ ịnụ ka ngị na ya bili wee kpakọọ ezinụlọ ọnụ zụọ ụmụazị ka ụmụazị wee zụọ unu echi gwa ya nke bụ eziokwu maka na ejiro ntụ na aghụghọ ebi n'ezinụlọ ndị be anyị ji wee kwuo okwu wee sị na a da-eyiri onye ụlọ akwa na onye ezi ka a na-eyiri akwa onye ụlọ maara ka ị dị mara ka ị ra mara ebe ị na-edebe isi ya na onye ị ya-ekele ekike yiri akwa bụ ndị ezi na ọ bụrọ ndị ụlọ nke pụtara na ị kwesịrị ịgwa nwunye gị ngị na ya ya-ebi n'ụlọ nke bụ eziokwu gwa ya ka ị ra a ya-ebidogodi ebe ahụ nke ọzọ bụ na nke bụ eziokwu bụ na anyị maara na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị gbara ọrụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ka enwe ife ọ sọkwara gị mee enwe anya dị ya n'elu nwerọ ife i mere enwe ka ọ kwụsị ịrị elu nwerọkwanụ ife i mere nkịta ka ọ kwụsị iri nsị ụfọdụ sị na o nwerọ ife i mere onye baskụlụ ka ọ- ọ pụọ ya na ịbọọlụ gị ike o wee bụrụ ya ya mere ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ụbọchị taa wee na-agwa onye ọbụla were eziokwu wee buru ụzọ were eziokwu wee fili isi ị chọọ ịnụ nwaanyị gwa onye ị chọrọ ịnụ ma ndị be fa nke bụ eziokwu onye ọbụla ngị na ya na-eme ife kwue nke bụ eziokwu ya bụ isiokwu anyị ya bụ ebe okwu anyị gbadebere ụkwụ ma nwoke ma nwaanyị were eziokwu wee fili isi were eziokwu